Lár an aonaigh, mar a déarfá, agus bhuail tú le daoine nár casadh ort le fada an lá roimhe sin. Oireachtas 2008, bhí mé, cá raibh muid? i gCorcaigh. Agus bhí an comórtas damhsa, an Steip, bhí sé sa Cork Opera House agus nuair a bhí an comórtas thart chuaigh mé in éineacht le fear as Gaillimh, as Salt Hill, Paul Ó Móráin, chuaigh muid sall chuig pub álainn ansin, áit éicint i gCorcaigh, sa mbaile mór agus bhí deoch ann is bhí muid ag caint agus bhí sé ag rá go raibh sé, you know, gur chuir sé isteach ar an gcomórtas Steip go leor blianta i ndiaidh a chéile agus ní bhfuair sé tada is ní bhfuair sé tada is ní raibh sé ag súil go bhfaigheadh sé tada agus bhí deoch ann agus bhí muid ag caint ar spiorad an Oireachtais gurb é an rud ar fad gur cheart duit just taitneamh a bhaint as mar sin agus agus nach raibh an nach raibh aon tábhacht le le le le gnóthachtáil agus chuaigh muid ar ais agus fuair sé an dara háit agus bhí mé just chomh sásta dhó. mar bhí sé curtha isteach le blianta agus is damhsóir iontach é agus ní raibh sé ag súil le tada agus just thaitnigh an cineál tréimhse sin a chaith mé leis ag ól deoch agus ansin gan é ag súil le aon rud as an gcomórtas agus ansin fuair sé an dara háit so b'in an cineál buaic, I don't know, an highlight a bhí agamsa den Oireachtas an bhliain sin. Anois is dóigh, b'fhéidir, déarfaidh muid, anois, níl mé in ann a rá díreach cén bhliain ach ceann de na blianta luatha sin sna seachtóidí, ara bhí muid óg, a dtuigeann tú, sin é go leor dhó. Ní hé an tOireachtas ar chor ar bith é, an aois a bhíonns tú féin, mar a déarfá. Agus tá fhios agam go bhfuil dream óg atá ag teacht anois ag baint an sult céanna as. An. Tralee? Ní cuimhin liom cén bliain, déarfainn go raibh mise thart ar a seacht mbliana déag agus táim fiche cúig anois agus is sórt, is, is, is i blianta nuair a bhí an, bhí an tOireachtas cineál ciúin agus bhí gach duine sórt a, ag damhsa, ní raibh mórán daoine ann cosúil le na hOireachtaisí anois, leis an gCumann Gaelach is iad siúd ar fad ach. an star sin, star mór Dáithí Ó Sé. Fuair sé Wedgie ó chara liom, ní bheidh mé chun an t-ainm a rá ar an aer ná a dhath ach fuair sé Wedgie so is sórt buaicphointe an Oireachtais a bhí ann domsa, dom féin agus ní dhéanfaidh mé dearmad air arís, sin é. Bhuel, is dócha gur an cuimhne is mó nó is greannmhaire is dócha a thugaim, bhuel, tá ana-chuid scéalta i ngeall ar an Oireachtais ar ndóigh ach ní bhféadfainn aon chuid díobhsan a insint anois, ach nuair a bhí mé naoi mbliana déag, b'fhéidir, an chéad bhliain gur bhuaigh mé duais i gcomórtas na mban agus cháilíodh mé ansin do Chorn Uí Riada agus bhí mé an-óg, ní raibh mé ach naoi mbliana déag nó fiche is dóigh liom, agus. Bhí mé ag dul isteach i gCorn Uí Riada agus ag canadh in éineacht leis na laochra ar fad is dócha a bhí agam so bhí mé an-neirbhíseach so chuaigh mé suas ag réiteach don gcomórtas is bhí mé taobh thiar den stáitse agus bhí mé, bhí na hiomaitheoirí ar fad ann agus bhí mé an-óg, an-neirbhíseach agus tháinig an leaid so, seanleaid a bhí istigh ar an gcomórtas ó Chonamara aníos chugam agus is dócha gur bhraith sé saghas sorry dhom go raibh mé in stage chomh mór sin agus deir sé. breathnaigh anseo, you know, ól roinnt de seo is beidh tú alright. Agus shín sé an buidéal so chugam agus dúirt mé, ah, jeez, go raibh míle maith agat, like, you know, tart an domhain orm agus tá mo bhéal, mé tirim is gach aon rud. So thóg mé an buidéal, is buidéal, buidéal Ballygown a bhí ann agus shlog mé siar é, chuir mé ar bharr mo chinn é agus cad a bhí sí, cad a bhí istigh ann ach poitín agus dhóigh sé mo bhéal agus shlog mé roinnt de agus dhóigh sé mo scornach síos mo phíobán agus mo mhuineál is gach aon rud agus ansan, thosaigh mé ag casachtach aníos agus thosnaigh sé siúd ag gáire orm. So, sin ceann des na, ceann des na cuimhní is dócha, yes, is greannmhaire a bhí agam, atá agam ag an Oireachtas.